ndị mmadụ amarọ ife m megolu na ndị Igbo of which Nnamdị Kanụ so n'ofu I wish na Nnamdị Kanụ ofu ụbọsị mụ na ya ga-afụ ekwuo m ife m chọrọ ikwu n'iru ya ka ndị Igbo malụ mụ na ya marakwa mana ọ na-eso m otego o sobere ọ na-esobu m oge m melụ tour na UK I have certain things m melụ ihe gosi na ọ na-eso m asụ ezigbo onye igbo otego ntị iwere ife n'igbo asụsa ndị igbo ojukwu a na-ekwu taa mgbe a na-eni ojukwu eso m sọ mụnwa so n'ife m na-agba eme gọọmenti a tiri aka na ana ama m ife m kwulu tiri aja na n'ime ya eso m n'onye na-akpụte na n'ime ya oge ojukwu nwụrụ sọ mụnwa so n'onye izizi land na bịa na London weta ego eji wee kwaa ojukwu na London 30,000 pounds akọburo m akụkọ a ọ bụrụ today ka m tawara afọ a ha jee jụọ Rochas Okorocha ife o kwulu oge mụnwa kwadolu na mma kwado na imo steeti ọ sị ya na ya Rochas Okorocha wouldn't have been the governor of imo steeti mmadụ atọ ka ọ kpọrọ Ifeanyi Uba Emeka Offor and eh, Austin Ndigwe ọ dị na tape n'Imo steeti Township Stadium gọvanọ na-achị Enugu steeti oge ọ na-azọ oge ọ nọ na House of Reps ka m kpọ ha ma ndị so many ma Emeka Ihedioha chief whip jee na my shipyard na China ọ bụrọ taa ka m melụ ife igbo ka igbo nwere onwe fa gọvanọ Ikpeazu Okezie Ikpeazu a jụọ ya taa without Ifeanyi Uba na his first tenure nọ na awụ gọvanọ Abia so ị nọ akwụ ọsọ otu a si wee kwu maka Abia kwuo maka Imo steeti kwuo maka Enugu kwuo maka Ebonyi Anambra without Ifeanyi Uba's input abụrọkwa m Chukwu o nwere ike ọ wụ na Willie agha akara awụ gọvanọ because ọ bụrụ na P- ọ bụrụ na gọvanọ mgbe ahụ nwere were ya egbutu masị okwu he wouldn't have been the choice of the, the governorship ka m kwuo today ka onye ọ na-amalị ya afụfụ niile m na-ata enwebe ụbọchị m bịa sị any gọọmenti anywhere enye m alụgo m ọgụ ndị igbo na Lagos oge a gbachi Ladipo mụnwa bịalụ n'ọgụ kwelu gọọmenti gọvanọ Lagos Fashola sị gbaghelu ndị igbo afịa kezi ka mụnwa Ifeanyị Uba na anụ ọgụ Igbo niile ga-eji welu ofu onye je na ofu onye je na azụ mgba aja ma na toilet ya wee jee mee jee kwuo okwu okwu afọ ya okwu onye ọ bụ o wepụtaghị ihu ya send ndị Igbo everyday ife a na-atụgharị a na-atụgharị onye ara akpụ m bikonu ndị Igbo bikonu mmadụ nọ na-asa na-asazi ụdị ife maka na ịbịa saa ya bịa mee refute wee echi kwa a sị enwe ebe anọgaghasị na i zuru a sị na i je zuo ji na na Mile 12 nwanne echi a sị na i zuru ori tomato na Asaba nwanne nwanne echi a sị na i je mee nke a so iwuru everyday na-apụta onye pụta na ọ na were data 5 naira okwu ofe bikonụ nata na ọnụ n'eze mmanụ na ụmụ- ndị na-ekwu okwu amanụ na ụmụrụ ụmụ kwuo ife ị ma maka ya mụnwa Ifeanyị Ụba ya-ele Nnamdi Kanu awụ m senator m na YPP ejeghị m n'any other political party m kwụrụ n'ebe m kwụ adọọ m enticed with ife mmadụ na-enye m na Naịjirịa ka m gwa gị o nwe onye amaghị my my approach my grassroots approach my mobilization approach o nwerọ any political party achọrọ m taa enwerọ m any contact with Nnamdi Kanu afụburọ m ya before even o nwere mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu sị na m na-eje villa since 2015 afụburọ m Buhari anya i have not met buhari ka m sụọ n'oyibo i have not crossed villa ana m ejebu villa mgbe jonathan goodluck nọ acrossburọ villa o nwerọ ife m chọrọ ife m chọrọ bụ ọdụmma ndị igbo nzọ ma zọta ha nakpuo mbe m chukwu dozie m ụmụ m na biko mmadụ ejina awụ m nwoke nwere uche ya enwere m conscience so at the end of the day ife m na-ayọ bụ na ife gbasara Nnamdi Kanu Ifeanyi Uba enwerọ contact amarọ m o nwerọ ụbọchị mụ na ya kparụ na fonu enwere ife gbasara ka esi wee jegido ife m na-ekwu okwu ya ka m si kwu mbụ biko asị onye na-anọkwuchite anya ndị Igbo nwelu ndị nwelu concerns over the abduction of Nnamdi Kanu na e needili ka a kọwalụ ndị mmadụ procedure o nwere onye ọbụla o nwere onye ọbụla bụ mmadụ bụ onye bụ onye naijiria o needili protection and ị man sị na mmadụ bụ onye ori ma mmadụ bụ onye ama unless na ọ dụ convicted ọ bụrụ na na-enwere ka esi wee jee nwụrụ ya ka oke ka ọsa n'obodo oyibo ma obodo afrịka sị gwa anyị usoro esi wee je nwụrụ ya ịghọtago maka na a human life suppose inwe protocols asịrọkwa m na na onye mee ife ọjọọ na iwu a ga-adị mana ịbịa nwụrụ mmadụ ka oke a na-enwe protocol ọ bụrụ ị na-eje ime mmadụ arrest a na-enwe arrest warrant ife a wụ ife a na-ajụ maka na onye afọ ụkwa nwanne mmadụ ọ bụ na ọ hijack sị m na ọ hijack ada ekwu because of election maka onye nyere m aka echi ife na-ekwu asị onye igbo o nwee procedure ife nidiri ka e wee malụ na emeghị ọfụma edozie because you know regime comes and regime go do you understand me and enwere ife ada ekpuchi afọ ime aka mana biko onye igbo ọbụla na-ege ife m na-ekwu ntị ya dụwa onwe ya abịa lụọrọ ndị igbo ọrụ and eh, enwerọ onye na-azọ elekshọn a nwere 20 pasent ife m dowere n'ala Igbo enwere m collateral both physical and social collateral o nweghị onye dụ na-atọchị ndị mmadụ ka m si atọchị ndị mmadụ enwere m akpa Anambra progressive convened today five over 540 million naira anyị ji alụ three hospitals for ka ọ dị mma maka health ndị be anyị so adụ m selfless and ndị mụ na ha ndị ma m m malụ fa mụ na fa na-enwe anyị na-ebikọ ndụ ka nwanne na nwanne ife na-egwe ha onye ọbụla igwe ewu kelee ife onye a ji aga n'iru kelee ife ji pụta na elekshọn Anambra steeti a ọ bụ sọsọ nyanwa wụ onye enweghị nsogbu anakọta e welu nke a tụọ e welu nke a tụọ onye ruo na elekshọn ya mara na chukwu na ya jide chineke gị aka ọ sọ nyanwa na-eme eze enwela taịm ije kọba maka mmadụ do factual issue base ọ bụrụ na o nwego ka i si nyere ndị o nwe ife i nwere na anambra steeti ka i si nyere ndị anambra gosi ife ya-egosi na obi gị dụ na anambra o nwere ife ya agwa sị na akụ na akụ na-esi obi ike ọ bụrụ na o nwerọ ife i nwelu na Anambra steeti ịchọ ịgba ọsọ ma ịchọ ịkwado jebe obodo oyibo a sị mba na ka ị nọrọ ị ghọtago because charity begins at home nke anyị melu misteki wee akpọtara anyị eh, nke a nọ na na- na- na- na Anambra nke a nọ na obodo oyibo so anyị emezi ụdị misteki ya ife a chọrọ wụ onye nwere ife o nwelu na na Anambra ya wụ ọ bịa ọ na-egosi ya wụ o mee ụdị ife a na-eme ndị mmadụ ejeje kpokọrọ nke ya onye ya enye lokal gọọmenti elekshọn in six months minimum o tegatawala fa na-eri ego lokal gọọmenti anyị onye ya enye lokal gọọmenti elekshọn kreti ọtọnọmi lokal gọọmenti ọtọnọmi welu biznes ndị be anyị ji entrench na Anambra steeti kreti commercial inclined kind of governance wepụta mee ndị Igbo na-azụ afịa ị ma na a bịa ndị ndị Niger Delta mmanụ dị na be ha ọkwa ndị ugwu ugwu ndị na ndị na-azụ ndị agrikọlshọ na ndị otu ya ndị Lagos wụrụ ndị nwere mmiri ndị landlord anyị nwa na-azụ afịa gọọmenti ya-ama ife a ga-emelu ndị afịa ka ndị afịa nwebe ka ndị afịa sie ike ndị Igbo sie ike ofu anyị ji aka na Naịjirịa ka e helpuo sọpọtụ ndị afịa ka ndị afịa nwebe ezigbo ife maka na the more ndị afịa na-enwe ndị Igbo nọ n'obodo oyibo niile ana Igbo a na-edozi a na-atajiri anyị anya hinne ka anyị ji nwayọọ ka anyị soro onye chọrọ ọganihu ndị Igbo pati a YPP wụ pati ndị ndị chọrọ ka a gbanwe ifu obodo pati young people both young at heart o nwekwuru ndị wụ ndị okenye mana obi ha wụ obi nwata ndị ahụ anyị natakwalụ fa mana ọ wụzị mostly young people young progressives people eh, ndị chọrọ progress ndị chọrọ ka a gbanwe obodo ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi anyị anọgo n'ofu ebe na Anambra for ahọ iri na isii 16 years o nwerọ ọrụ e nyere ụmụazị ụmụnna anyị ụmụazị anyị ụmụazị anyị ụfọdụ werezie frustration na-etinye aka n'ife ọjọọ nne na nna na-ebe akwa ya kpatalụ YPP m ji kwụrụ nee ka m gwa gị ofu ife o nwerọ onye na naijiria nwere ike politician na naijiria nwere ike ọ wụgodu na chineke bọtara ya bread wee fụ onwe na sineti o lube akwụrụ n'ofu ebe ọ sọsọ onye nwere okwukwe na chukwu onye ma ife ọ na-eme onye ma ụzọ ọ na-eje maka na ndị ọzọ ndị ị na-akpọ na-azọ na pati ọzọ obi esighị ha ike ha na-enere anya na pati mụnwa na-enere anya na chukwu na mmadụ i nee anya ị fụ na pati anyị wụ aka ji akwụkwọ ndụ ihi na anyị ife anyị chegidoro wee jide aka ji akwụkwọ ndụ afụ ị ma na anyị achọgo ndị igbo ekunitego wee wepụta aka ji akwụkwọ ndụ a wee mee ọ wụkwa n'isi igbo na anambra steeti na nnewi na be odumegwu ojukwu ka pati anyị a si wee kulie ya nwekwa ife chukwu na-ekwu maka ya jee cheke jee gbanwe jee jee na-enegasị okwu ankwụrụ okwu ankwụrụ wee okwu okwu okenye ịghọtara so ife m na-ekwu bụrụ gịnị na o tego anyị chọwalụ ọdịmma ọzọ bụrụ gịnị ife niile na-apụta ị bịa zọ achọrọ m ịwụ gọvanọ achọrọ m ịwụ gọvanọ a sị na charity begins at eh, home ị chọrọ ịwụ gọvanọ kelee ife i mego na ndị mmadụ na Anambra ebe wụ address gị mmadụ one ka i nyere ọrụ na Anambra kelee ife i megasị na Anambra ya egosi ife ọmụmụ ama na ị fụrụ Anambra n'anya nke ọgba ndị na-achị anyị na-achị hapụ anyị after ahọ ịsatọ e nwere ebe m fụrụ block industry pure water ebe e nyere ụmụazị anyị ọrụ ụmụazị Anambra ma ife ụmụazị Anambra wụ ezigbo mmadụ anyị ada agba n'ikpeazụ so anyị chọrọ ka anyị change regime ahụ